Mfumu ikalephera kuvala ziguduli, anthu ake amaonongeka. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Ameni. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, pamene timagawana mawu a Mulungu ndi cholinga chonena kuti monga adatulutsira Aisraeli ku ukapolo, nafenso atitulutse m'maukapolo osiyanasiyana amene ife tikugwamo. Ndipo lero tikunena kuti mfumu ikalephera kuvala ziguduli anthu ake amaonongeka ndipo mawu athu tikuwatenga kuchokera m'buku la mprofeti yona chapter cha 3 ndime ya 1 mpaka na ndime ya 10 tipemphere izani mzimu wolenga mulowe m'mitima yathu ndi kuizazisa ndithu ndi chaulere chakumwamba mumabwera kuzatisekeretsa potininkha moyo wanu womwe ndi chikondi chachikulu komanso ndi zonse zimene tikusowa tikupemphani mphatso zanu zonse zozizwitsa muziike m'mitima mwathu zitidziwitse mulungu komanso ntchito zake zonse zokoma mutiwonjezere nzeru ndi chikondi m'mitima mwathu komanso ndi mphamvu zanu mulimbitse matupi athu Bwerani Mzimu Woyera mudzathawitse satana m'dziko lathu lino ndi zoipa zake zonse kuti a Malawi mwina nkupezako mtendere pakutsatira inu nokha. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi panthawi zosatha Amen. Yona chapter cha 3 ndime ya 1 mpakana ndime ya 10. Chauta adalankhula ndi Yona kachiwiri, namuuza kuti, Nyamuka, pita ku Ninive, mzinda waukulu uja, ukaulalikire uthenga umene ndikuuza. Yona ananyamuka, napita ku Niniveko potsata mau a Chauta. Mzindawo unali waukulu kwambiri, wofunika masiku atatu kuudutsa. Yona adakalowa mumzindamo nayenda ulendo wa tsiku limodzi. Anayamba kulalika kuti, Pakapita masiku makumi anai, Ninive aonongeka. Anthu a ku Ninive adakhulupirira Mulungu. Adalengeza kuti aliyense wamkulu ndi wang'ono yemwe, asale zakudya ndipo avale chiguduli.

munthu aliyense asadye kanthu ndipo ziweto zonse zikuluzikulu ndi zazing'onozing'ono zomwe zisadye kanthu zisadyetu kanthu nkumwa madzi komwe zisamwe anthu avale ziguduli nyamanso zivale ziguduli anthu azifuula kwa mulungu ndi mphamvu zawo zonse ndithu aliyense asiye makhalidwe ake oyipa ndi ntchito zake za nkhanza Nkudziwanji mwina Mulungu nkutikhululukira naleka kutikwiira ifeyo osaonongeka? Mulungu adaona zimene anthuwo adachita ndi mmene anasiyira makhalidwe awo oipa. Choncho adakhululuka osawapatsa chilango chimene adati adzawapatsa. Mau a Ambuye. Tithokoze Mulungu. dziko la malawi layaka layaka ndipo layaka moto ndipo sitikuziwa kuti kodi ndi mulungu watikwiyira kapena ndi satana watifungatira anthu tikuonongeka anthu akufa ndi njala koma boma lili duu anthu akufa ndi matenda koma kuli zii okumva chisoni ndi uyo akuziona nazichitika koma uyo amene wakwera njovu nkumagona mnyumba zosanja kwake nkuimba muluzi ndi zeze ngati davide koma lero ndati inu ndi ine tisinkhesinkhe mozama ndikuona chochita pakuti sitingakhale du nkumangolekerera zinthuzi aa mpaka liti ndafuna tikacheze ndi abale athu a ku ninive amene mkwiyo wa mulungu unangosala pang'onong'ono kuwameza koma chifundo chochuluka cha mulungu chidawatumizira kuwala kochepa ndipo iwo adakugwiritsa ntchito ndi kupulumukira kaulusi kameneka kakuwala kamene mulungu anatumizira yona mneneri malawi wafikapo ndipo pano wapyola muyezo mavuto athu si a kusintha kwa nyengo ayi kapena ngozi zogwa mwazizizi aa koma zilengolengo za anthu amene mzimu wa mulungu unatulukamo kalekale mwa iwo ndipo aganiza zokupha mtundu wathu pakuupasa umphawi ndi njala matenda ndi ziwengo zoyabwa mpaka na mkati mwa mitima yathu ndikutha kulimvetsa Baibulo kuti ndi buku la nthawi zonse. Mavesi amene analibe tanthauzo lomveka bwino kale, lero aululika ndi zochitika zimene taziona ndi maso athu. Ndikutha kumva lero mawu a mneneri Yeremiya chaputala 14 ndime ya 18. Ndikamayenda kuthengo, ndikuona anthu ophedwa ku nkhondo. Ndikalowa mu mzinda, ndikuona anthu ofa ndi njala. Aneneri ndi ansembe akupitirirabe ntchito zawo m'dzikomo koma osadziwa zimene akuchita. Mawu omvetsa chisoni, mawu okhuza. Mwina tinaguba, kugubira ukwati wa amuna okhaokha umene sunamangidwe, koma lero ndikumva kuitana kokagubiranso amoyo amene akufa imfa yowawa, amoyo amene akufa imfa ya pang'onopang'ono, pang'onopang'ono, kufa ndi njala, amene akufa ndi umphawi, amene akufa ndi matenda m'dziko lathu lomwe lino, nthawi yake yomwe ino pamene ndikuyankhula pano. Ndimayenda m'midzi ndipo izi zikuwawisa mtima wanga. Mfumu ikalephera kuvala ziguduli, anthu ake amaonongeka. Ndinalota maloto masiku apitawa za nailo. Anthu akutipanganirana, ine n'tabisala pakakona pena pake nanditoamva koma iwowo osaziwa kuti ndili chapakaseri pompa nditomva. ndinamva nati, tatiyeni tiapane ansembewa, tatiyeni tiapane tiamane zakudya ndipo afinyike kuti mwina nawonso akamva kuwawa angakhale ndi chidwi chozuka ndi kukatiyankhulira momveka bwino. Hmm, nditazuka abale ndinamva chisoni, ndinamva chisoni koma poti anali maloto izo zisiyeni. Buku la Samuele limafotokoza momveka bwino chifukwa chani timakhala ndi asogoleri. Akunena kuti, Ife tikufuna mfumu yotilamulira. Tikufuna kuti nafenso tikhale ngati mitundu ina yonse, ndipo kuti mfumu yathu izitiweruza, kutisogolera, ndi kutimenyera nkhondo, 1 Samueli 8 ndime ya 19. Ambuye Yesu zinam'khuza ataona anthu ozunzika ngati nkhosa zopanda m'busa, ndipo anamenyera nkhondo aja anthu aja kuti anthu aja apeze bwino. Pamene anthu asankha mtsogoleri, amam'pasa zonse zimene iye akusowa, ndipo amam'kweza ndi kum'pasa moyo wapamwamba. Mtsogoleri aliyense, kaya ndi kumpingo kaya ndi kuziko, Inuyo taonani moyo umene timawapasa mapresidenti athu. Taonani moyo umene timawapasa mabishopu athu. Taonani moyo umene mmatipasa ife ansembe. Msogoleri wathu timakamtenga pansi pena pake ndi kumpasa ulemerero ndipo potero uthenga umene timapereka ndi wakuti, ifeyo tikufuna muone mmene inuyo mukukhalira pamene takuikanipo ndipo mupange zothekera kuti ife ngati gulu nafe tifikire pa moyo umene mukunjoya inuyo takupasani chitsanzo cha moyo umene tikufuna kumakhala ifeyo mukudya katatu pasiku mukafuna fanta mungosegula mfriji ndikumwa mukafuna kuyenda mungodumphira mgalimoto wautali mukati munyade ndege peperepepere ngati mbalame zonse zija zimene zimachitika ndi atsogoleri zija zimatheka chifukwa amalawi mmalawi aliyense payekha payekha wasonkha nkukupasani zimatheka chifukwa mkhristu aliyense payekha payekha wasonkha nkukupasani wasonkha kutipasa ife ansembe zimene akutipasazo akufuna muzichulukise ndipo aliyense adye monga mmene inu mukudyeramo kodi nchifukwa chani yesu anapasidwa buledi nsanu ndi nsomba ziwiri pa mateyo 14 ndime ya 13 mpaka na 21 chifukwa chani ambuye yesu anapasidwa buledi nsanu ndi nsomba ziwiri anampasa monga mmene timapasira mtsogoleri wina aliyense kuti azichulukise ndipo aliyense adye mmene atadyere iyeyo ndipo baibulo limatiuza kuti aliyense anadya ndipo anakhuta tinganene bwanji kuti ifeyo takwanirisa usembe wathu Munganene bwanji kuti inuyo mwakwanilitsa unduna wanu? Munganene bwanji kuti mwakwanilitsa u MP wanu? Munganene bwanji kuti mwakwanilitsa u president wanu pamene zosonkha zimene anthu akupasani mungomva kukoma kuzilandira nkumazidya iwo akukuyang'anani kukamwa milomo ili mbuu. Mfumu ikalephera kuvala ziguduli anthu ake amasauka. ngati pali chinthu chimodzi chimene ife atsogoleri tikuyenera kusamala ndi chimenechi kodi anthu athu akuoneka bwanji tikuyenera kukhala ndi nthumazi kuti pamene takwezedwa tiziwe chimene takwezedwera Timvese zolinga za gogo uja amene mmalo mokagula sopo pa mtengo wa K200 wakamgula pa mtengo wa K233 kuti ka 33 ko kuti kakobili kena kapamwambako kapite ku msonkho oti azigulira zakudya za ku nyumba ya chifumu kapite ku msonkho wina kuti aziyendera atsogoleri athu. kuti kenako kapite kumenekoko kazikagulira zakudya za ku nyumba yachifumu tikuyenera kumvesa mayi wamasiye amene m'malo mokagula ufa wa 3000 kwacha wapita wakagula wa 2500 kuti ka 500 ko akapereke mphaso kwa ansembe anyuwani akapereke mphaso siku la mulungu akapereke mphaso kwa ambuye ndi chikole kuti mmene iye wakuti nikonzu kamene wakupasaniko mukakachulukise ndipo mubwerere muzadyese mbumba yonse ya mulungu monga mmene inuyo mmadyera ndi lamulo la mulungu dyesa nzako monga mmene umazidyesera iwe mwini Pamene akupereka kamene kaja kwa wansembe, akukuuza wansembewe kuti, Bambo, aka kakakuthandizeni kutimenyera nkhondo Akhristu fe. Mphaso iliyonse imene ikuchokera kwa Mkhristu kukupasa wansembe, akukuuza kuti, Bambo, mphaso yanga iyi ikakuthandizeni kumenya nkhondo ya Akhristu fe. Ambuye, aka kakakuthandizeni kumenya nkhondo za ana anufe kuti nafenso tizidya katatu. Ndikuziwa nzovuta kuti mtsogoleri amene wakwezedwa asike nkuchokera nkuchoka pa mpando wake wachifumu ndi kukavala ziguduli Ndikuziwa n'zovuta wansembe amene wazolowera kuyenda pa galimoto kuti ayende pansi. Ndikuziwa kuti n'zovuta mtsogoleri amene zokudya ndi zotolatola sizisowa pa tebulo lake kuti athe ngakhale hafu ya siku osaluma kanthu. Komatu uku n'kunyada chabe. Uku nkuzimva chabe, chifukwa Mulungu mwini mu ulemerero wake osaneneka ndiwo adakwanisa kusika pa mpando wake wachifumu ndi kuzayenda pa dothi apa, ndi kuzatibadwira m'khola osatinso m'chipatala ayi, m'khola. Zonsezi chifukwa cha chikondi. Chifukwa cha chikondi. Uvala bwanji chiguduli ulibe chikondi ndi mtundu wako? Ukweza bwanji mawu kuti umenyere ufulu wa anthu ena iwe uli pabwino? Usika bwanji pa nsanja ya ulemerero n'kukayenda pansi pamene zako iwe zili myaa bwinobwino? Koma Afilipi 2 ndime ya 6 akunena mwachimvekere, Iye adali ndi umulungu chikhalire, komabe sadayese kulingana ndi Mulungu ndi chinthu choti achigwirisise, koma adazisisa kotheratu pakuzitengera umphawi wa kapolo. ndi kukhala munthu monga anthu onse ali munthu choncho adazichepesa adakhala womvera mpaka imfa imfa yake yapamtanda mukumuziwa mfumukazi estere analolera kuvala zovala zachisoni kuyiwala za kukongola kwake kuti mulungu amve mawu ake estere 4 ndime ya 12 pamene dziko lathu lafikapa mawu okha sangatheke pamene dziko lathu lafikapa zolemba zokha sizingagwire ayi sizingamveke m'mapirikaniro mwa anthuwa monga mfumukazi estere ife amene timakhala ndi anthuwa tikungoyenera kunyamuka ndi kupita pamaso pa mfumu ndipo tikakomokere m'manja mwake tikakomokere m'manja mwake Mfumukazi Estere kawiri konse anakomokera m'manja mwa mfumu, kuimirira abale ake amene ankasauka. Ifenso singamangoyankhula ayi, pena pake tikusowa kunyamuka ndi kupita tikakomokere m'manja mwawo. Ndikuziwa ndilibe mphamvu zopangira zimenezo, koma ndili ndi udindo wopereka maganizo posata chikhulupiriro cha mumtima mwanga. anthu a ku ninive atazindikira kuti atha kuwonongeka chifukwa cha mkwiyo wa mulungu iwo eni adayambapo kuchita zotheka adalengeza mwaokha kuti akuyenera asale zakudya ndi kuvala ziguduli chopasa chidwi nchakuti mfumu itamva zimene anthu aja adayamba kupanga siidati aa maganizo awa ndi maganizo ochokera mwa anthu opanda ntchito mwana kwa anthu wamba aa idatola nzeru kuchokera kwa anthu ake omwe idatola nzeru kuchokera kwa anthu wambawo idatola nzeru kuchokera kwa ana omwewo ndipo idaonesa usogoleri pakutola nzeru zimene zija ndi kuzilimbikisa pakupanga lamulo loti aliyense akungoyenera kuti asate kuyambira wang'ono mpakana wamkulu kuyambira wamkulu mpakana wang'ono ndi ziweto zomwe potero adakwanisa kupereka mphamvu ku ganizo la anthu wamba lija ndi kuwafikisa mawu amene anthu aja anayankhula aja zimene anthu aja anachita zija ndi kuzifikisa patali adakhala ngati watenga mawu a anthu aja ndikukawafikisa mmalo amene paokha sakadafika chifukwa sindikuganiza kuti nduna za mfumu zikanaona zim- zijapanga anthu aja zikanasatirayi koma chifukwa kuti amva kuti amfumu apereka lamulo kuti aliyense asatire izi nduna zake zomwe ndi akuluakulu ena omwe adapanga zimenezo ndipo zinthu zinayenda koposaposa mfumu mwini wakeyo anayamba ndiye kusika pa mpando wake ndikuvala chiguduli nkukakhala nawo pazala pali anthu paja asogoleri kawirikawiri timazipatula kwa anthu amene timakhala nawo koma pakuti mfumu inavala ziguduli ndikupita kukakhala nawo pazala pamene panali anthu paja kundikumbusa abale ndi alongo mmene mabishopu athu adajoyinira anthu pokaguba za mathanyula anakhala pakati pa anthu onse adachoka maofesi mwawo ndikukakhala pakati pa anthu aja kodi nanga apa nthawi siidakwane unotu ndi okotobala mfumu ikalephera kuvala ziguduli anthu ake amaonongeka Mawu oti mfumu ikapanda kuvala ziguduli anthu ake amawonongeka tingawamvetse pawiri. Choyamba, ngati mfumu ikhala yokula mtima nkusafuna kumvetsera zonena za anthu, Mulungu amatha kulanga anthu chifukwa cha mtsogoleri wawo. Onani mtundu wathu ukulangika lero chifukwa cha atsogoleri athu. Taonani miliri imene yatigwera ife Malawi mu ulamuliro umenewu. mulungu ndithu amatha kulanga anthu chifukwa cha mtsogoleri wawo mtsogoleri akuyenera kumaziwa kuti mtundu wa anthu umakhala ndi mzimu wina wake umene ukusuntha mtundu wa anthu uja anthu paokha amatha kukhala ndi maganizo ndi mzimu wina wache wa mulungu umene umasuntha Zimenezi tinaziona ngakhale nthawi ya Covid ija kuti atsogoleri ali kuja kumaoneka ngati kuti atsogoleri akuyendetsedwa ndi mzimu wina wache wosiyana ndi mzimu umene a ukuyendetsa gulu la anthu. Tikuyenera ngati atsogoleri tiziziwa kuti nthawi zonse Mulungu sasiya gulu la anthu lija. Amanena kuti pamene awiri atatu mwasonkhana m'dzina langa, ineyo ndimakhala pompo. ndipo mtsogoleri akuyenera kumakhala ndi chidwi chomvetsera kuyika philikaniro lake pansi ndi kumvetsera kunena kuti kodi ndi mzimu wa mulungu uti umene ukukankha gulu la anthuli ndi kumalowera nawo mbali iti iyeyo akhale mbali imene ija ndi kuwathandiza anthu aja kachiwiri ndanena kuti tonsefe timasonkha zinthu ndi kukazipereka kwa atsogoleri kuti azichulukise zitithandize tonsefe Ngati mfumu siivala chiguduli, koma ifuna izivala za golide, za pepo, kakhobili kochepa kamene anthufe timasonkha kazithera majekete a amfumu. Ngati amfumu sachepesa nkhuli yawo yofuna moyo wapamwamba, kamsonkho kathu kamene timapereka, kamtulo kathu kamene timapereka kaja, kathera ndithu matayala a galimoto ya bambo mfumu. uku anthu akutani akugona ndi njala anthu akufa ndi njala mawu ajatu amene tawerenga aja ambuku ya yeremiya akunena kuti ansembe ndi aprofeti ali bize kugwira ntchito zawo mwanomo koma palibe chichitikapo Ntchito yawo ilibe effect yeni yeni pa anthu. Koma ife tikuyenera nthawi zonse kuziwa kuti ngati mfumu ilephera kuvala chiguduli, anthu ake amaonongeka. Ngati mtsogoleri sangavale chiguduli, nduna zakenso sizingavale chiguduli ngati mtsogoleri satsogolera moyo wina wake wabwino monga anachitira mfumu ya ku ninive kuwauza kutina kuti aliyense asiye khalidwe lake loyipa asiye moyo wake wankhanza ndikuyamba iyoyo kukakhala pa dzala ngati mtsogoleri satsogolera kuvala ziguduli iyeyo ngakhale nduna zake sizingapange Ndikumalizireni ndi mawu a mphunzitsi 10, ndime ya 2, akunena kuti, Monga mmene alili mtsogoleri, nduna zakenso zimakhala chimodzimodzi. Monga mmene alili mkulu wa mzinda, anthu ake amakhalanso chimodzimodzi. Mfumu yopanda mwambo imawononga anthu ake. Mzinda kuti ukhale pabwino nchifukwa cha atsogoleri anzeru, akuteroto mphunzitsi 10 ndime ya 2. Mulungu wamphamvu zonse tikupempherera dziko lathu limene pano silikuoneka kuti kodi likuyenda bwanji. Tikuzindikira inu muliko ndipo tikudziwa kuti munthawi yanu muzationetsa mphamvu zanu koma ife kumbali yathu ndikukupemphani kuti Ambuye musachedwe kuzatithandiza. Mutipatse chidwi ndi nzeru zoyambapo monga mmene Yesu Khristu anauzira ophunzira ake kuti akazakuzunzani m'mudzi uwu, thamangirani winawo, simudzati mwamaliza ine nsanakupezeni. Tipatseni chidwi chochitapo kanthu pa zimene zikutionazi kuti inuyo mukamazabwera muzatipeze pena pake ndi kutiwolosa bwino tikupempha zonsezi m'dzina la yesu khristu yemweyo ambuye athu ameni takuthokozani abale tiyeni tilikonde dziko lathu munali ndi ine elizeyo pa Nthalika m'dzina la atate la mwana la mzimu woyera